Abale ndi alongo, um, tikulandireni um, nthawi ino ya kumadzulo uh, tikulandireni uh, ku tikhoza kunena kuti mkambirano umene tifuna tikambirane imene tifuna kutino uh, ndifuna ndingokuonetsani pang'ono uh, zina ndi zina zimene zikuchitika pa dziko lapansi. Zotitsimikizira kutino nthawi tikukhalayi ndi nthawi yakumapeto ndipo tikuyenera kusiya kupanga chibwana. Abale ndi alongo, ndimafuna kutino a pokutha pa pa mkambiranowu nde ukhala ochepa kwambiri, maminitsi ochepa, koma ndifuna kutino pakutha pa mkambiranowu a anthu tikathe kukhala titatsimikizika mumtima kutino. a Tikukhala kumapeto a nthawi ndipo tisiye a tikhale mdziti tikhale serious ndi moyo wathu wauzimu. Ndiyeno komano tisanayambe ndimafuna kuti mumvetsere mu ndifuna ndikuyitanireni kuti tikhale limodzi mumvetsere all the way mpakana kumapeto chifukwa choti ndikuonetsani ma update kapena kuti zimene zikuchitika padziko lapansi zotisonyeza kutino tili kumapeto a nthawi tikuwerengera ni a ma verse nde tikuwerengera niso ni a zolembera za mzimu wa chinenero zongotitsimikizira kuti no tili kumapeto a nthawi abale ndi alongo ndimafuna ndikuyitanireni kuti please chonde tiyeni titenge maminitsi ochepa amenewa kuti timvetsere tione limodzi mulungu atidalitse limodzi ndipo mulungu akudalitseni konse kumene no a mukutimvera a pa nthawi ino ya kumadzulo a koma tisanapite patsogolo kwambiri Titseke maso kuti tipemphere. Ambuye Akumwamba, tikuyamika kwambiri chifukwa cha chisomo chanu chimene mumatipatsa nthawi ndi nthawi, tsiku ndi tsiku. Ndipo pa nthawi ino imene tikufuna tigawane mau anu, mukhale nafe, mutidalitse, mudalitse onse amene akumvera, kumene, kwina kulikonse kumene akumvera, mudalitse zochitika zao zonse komanso mitima yathu, Muikonzetsere, muitsekule kuti ikhale yolandira Mau anu. Mu dzina la Yesu Khristu tapempha. Amen. Abale ndi alongo, tiyambe ndi kuwerenga Mateyu 24. Mateyu 24, tiwerenge pa vesi, tiyambire vesi. Tiyambire vesi 6. Tiyambire vesi 6 akuti mudzamva za nkhondo ndi mbiri za nkhondo, koma onetsetsani kuti musadzidzimuke nazo, zotere ziyenera kuchitika, koma chimaliziro sichinafike. Ndiye akuti mudzamva za nkhondo ndi za mbiri ya nkhondo. Ndiye akuti mtundu. udza ndi mtundu udzaukirana abale ndi alongo a he mavesi tikuwerenga mateyu 24 chifukwa chotinso a, mwina kutsogolo kuno tikapitiriza masitadi awa ndidzakuonetsani a, quotation ya mrs white imene akunena mulungu akunena kuti no tikuyenera kuma kumaphunzitsa anthu za mateyu chapter 24 kuchita kutchula specifically kuti chapter chimene tikuyenera kufatsaponso china pa baibulo ndi mateyu 24 chifukwa chikuonetsa pamene tili nde Mateyu 24 abale ndi alongo chimationetsa pamene tili and chimationetsa chimati dzutsa tikhoza kutero kutulo kuti chitidziwitse kuti tili apapa ndipo tikulowera ukuku ndeno Yesu akunena kuti no aah mu in the procession of time chifukwa funso limene anafunsidwa Yesu tikapita kumtundako M, Yesu anafunsa anafunsidwa funso lonena kuti no a tingadziwe bwanji kuti no ufumu wanu wayandikira komanso u- ndi ndi chizindikiro chanji choonetsa kuti tili a kumapeto kwa dziko ndi zimene anafunsa ophunzira so yesu zimene akuyankhazi ndi zizindikiro zoonetsa ku- ku- kuti no tili kumapeto kwa dziko kuti inu mukaona izizi mungodziwa kuti these are signs of the end ndiyeno pa verse 7 po ndifuna tifatse pamenepopo chifukwa inu ndi pamene tita titi ti titi tizi ti ti tizikambirana kwambiri mbali imeneyinso ya mateyu 24 verse 7 akuti mtundu udz ndi mtundu udzaukirana ndipo ufumu ndi ufumu udzaukirana abale ndi alongo tikuziona izizi its happening right now komano anthu ambiri tidakagonabe tulo ambuye atichitire chifundo atithandize izizi zikuchitika ndithu right in front of our faces mtundu ukuukira mtundu unzake zikuchitika ndi ufumu ndi ufumu unzake kenako akuti kudzakhala njala ndi zivomerezi m'malo osiyanasiyana. Zonsezi ndi chiyambi chabe cha zowawa. Akuti kudzakhala njala. Mu study ina tiwo tidzafatsa pa nkhani ya njala tidzaone kuti njalayo a, zikuti bwanji. Tikuziona kuti kukubwera abale ndi alongo ndikuchita kusowa kuti kodi Kukubwera food crisis abale ndi alongo, food shortage crisis and anthu awawa ndi ochenjera kwambiri anthu amene olamulira dziko amene akufuna ku amene akutumikira satana kuti no akhazikitse new world order akubweretsa njalazi mosiyana siyana mmaiko osiyana siyana mu njira zosiyana siyana mmaiko ena Aaa ngati ku America adauza anthu azii adauza alimi kuti a a awononge akuti mbewu zawo chifukwa cha akuti za carbon kaya chani nde alimi amangotchetcha mbewu zawo kunena kuti tikupatsani ndalama. Akubweretsa njira zonse mosiyanasiyana mmayiko ena ma ship angokhala ngati ayimaima sakulowetsanso zakudya nde akudzanamiziranso nkhondo ya ku Russia ndi Ukraine kuti no aah aah wheat wa wachepa wasowa so many strings zimene akupanga pull Kuti, no, aonetse kuti, nt, chani? Kuti aonetse kuti, no, apa, a, aziona, aonetsetse kuti, ku, kuti njala ikhaleko. They are manufacturing njala. This is a reality abale ndi alongo. And you and I tikuyenera tikonzeke. Tikuyenera ndithu we need to be serious abale ndi alongo. Please kumene mukundimvera. Please we need to be serious ndi mo, because because of chakudya lack of food tilandira nazo mark of the beast ah, kuti no akuti for for fear for the lack of food pochita mantha kuti no akhala opanda chakudya they will join the world akuti tijoyina dziko in transgressing lamulo la mulungu tidzaijoina dziko kuti tipe ku, ku, ku, kuijoina kuti tiphwanye nawo lamulo la mulungu tidzaphwanya bwanji posunga tsiku limene si la sabata tsiku la wamba limene lili tsiku loyamba pa week kapena kuti tsiku la sunday so abale atikola ku mbali ya chakudya apopo sitifuna kuchita ufatsa apa focus ya study yathu tikulowera tikulowera kwina Aaa komano nde akuti eh akuti kudzakhala njala nde ayiwalapo mawu amodzi pamenepo Bible la Chichewa mu koma mu King James mupeza mawu amenewo ngati mukuyuza King James mupeza mawu oti pestilence kapena kuti matenda. Kudzakhala njala ndi matenda ndi zivomerezi malo osiyanasiyana. Mawunso oti zivomerezi ndinanena kuti tisamawerenge anatilimbikitsa Mzimu wa chinenera unatilimbikitsa kuti no tisamawerenge pa surface we should dig deep for the truth tidzitha kulowa mwakuya pansi mawu oti zivomerezi ndikuonetsani tsiku lina kunena kuti no mawu oti zivomerezi is not just earthquake kungogwedeza kuti gwede gwede ah mmene zimachitira kupanga shake the earth. Akuti mawu mawu oti zivomerezi ndi aku ndi the mawuwo mu m'Chigiriki akuyimirira ma tempest, a mphepo za mkuntho, ku, ku, akuyimirira ndi shaking yake is not just shaking ya earth koma it's more like a tempest, like a storm. Mwanjira ina muona kunena kuti if we dig deep muona kuti iyenso amakamba za climate change. amakamba ndithu za climate change kuti muzaona ma calamities. in nature kuti earthquakes uyuyu akupanga entail kapena kuti kuimilira ma calamities a mu nature achina mphepo za mkuntho uh, ma storm ziphaliwali ma floods all that chikhoza kupangidwa entail kapena chikhoza kukhala mu word imene agwiritsidwa ntchito apapa ya earthquakes kapena kuti zivomerezi Osati kuti zivomerezi is not one of the signs aa chivomerezicho chili mkati momwemo koma ili broad a ndi ndi a mawuwo ndi akuya so akuti mudza kudzakhala njala, kudzakhala matenda, kudzakhala zivomerezi mmalo akuti akuti mmalo osiyanasiyana zonsezi ndi chiyambi chabe cha zowawa its just the beginning and abale ndi alongo ndimafuna ndikutsimikizireni ngati mukundimvera panopa I want kuti mutsimikizike, ndimafuna ndikutsimikizireni mu mtima mwanu, panopa, since 2020, tinalowa, tiri mu, tinalowa mu verse 8 mo, tiri mu chiyambi cha zowawa, tiri mu the beginning of the end, kapena ineyo ndikumakonda kunena kuti the closing scenes of earth's History, Zomaliza zenizeni za history kapena kuti mbiri ya pa dziko lapansi. Since 2020, tidalowa mu closing scenes mundimvetsere bwino lomwe mu since 2020, tinalowa in the closing scenes of earth's history mu zomaliza zenizeni and ma sign ake amene i mu ena muzifunsa kuti mudziwa bwanji kuti tinalowa closing scenes Yesu anatipatsa ma signs sitikuyenera kukhala in darkness Ellen White ananena kuti ananena kuti aah tikuyenera kudziwa the nearness of the coming of of Jesus Christ akuti it is sinful ndi tchimo kukhala ignorant osamadziwa ma signs of the time ndi sinfulness ndi tchimo ndithu anyway so since 2020 tidalowa in the closing scenes so how do we know kuti we're in the closing scenes chifukwa cha masaini amene mulungu adapereka kuti mukadzaona ichi ichi ichi zikupanga intensify mudzangodziwa kuti chimenecho ndi chiyambi cha zowawa mwalowa in the beginning of trouble in the beginning of the end kapena kuti in the last scenes of earth's history Koma tsiku lina ndidzakutsimikizirani point imeneyoyo kuti panopa abale ndi alongoo since 2020 tili mkatikati mwa ma closing scenes, awa ndi ma closing chapter cha ma chakumapeto mo mu mu muganizire buku ija kuti mwaliwerenga buku lonse panopo tili ku chapter chakumapeto cha buku limenelo tili mchapter chomaliza ma page omaliza. kuti bukulo lithe, ndi pa, kumene tiri, abale ndi alongo. Musayese, please. Musaganize dziko likupitirira. I don't understand, ineyo pena zimandiwawa mtima kuti no, kodi a Seventh Day angamaganize bwanji all these signs zikuchitikazi n'kumayesabe kuti kuli zaka zambirimbiri kudziko, kutsogolo kwathuku. How is that even possible? Zingatheke bwanji? kuti kukhale kuti kuli zaka zambirimbiri kutsogoloku. Kulibe zaka zambirimbiri kutsogoloku, abale ndi alongo, ndimafuna ndikutsimikizireni kuti tinalowa in the closing scenes of earth's history. Tili kumapeto kwenikweni kwa nthawi. Anyway, aah mosataya nthawi kwenikweni ndimafuna kuti no tione aah ndikuonetseni aah article ina imene idatuluka. chaka chatha, ndikuonetseni article imene ndikuwe- tiwerengere limodzi sidatuluke chaka chatha sorry ina- inalembedwa uh, mu 2020 so article imene inalembedwa ndi mzimayi kwina mu 2020 mmene ndifuna ndikuonetseni kuti no zimene adalemba mu article imeneyi tiwerengera limodzi ndi mmene muonera pa screen panopo tiwerengera limodzi articleyo ndiye muona kunena kuti no uh, zimene adapanga predict mu article imeneyi zikuchitika zikuchitika in fact zonse zimene adapanga predict kum zakumayambiliro zinachitika and zina zikuchitikabe mpakana panopo its because anthu awaa amakhala kuti anapanga kale plan zimene ndimakuuzani kuti zimene ndimakuuzani kunena kuti satana ama, ama, amatha kupanga predict zinthu zizi chifukwa choti amakhala kuti wazipanga plan ndi iyeyo wazichita plan nde akufuna azichite no fulfill So tiyeni tiwerengere limodzi article imeneyiyi, a, akuti it's 2023, here is how we fixed the economy, here is how we fixed the economy. Ndiyeno ndangomasulira mchichewa, a, zimene, zina ndi zina zimene zidalembedwa mu article imeneyiyi. A, akuti chakacho ndi 2023. So article yo ikuonetsa kuti no, Inka inalembedwa mu October 2020, aah ndimafuna ndinene izi mwina ndisanapite patsogolo kwambiri, inalembedwa mu October 2020 zisankho za ku America zisanatsimikizike, zisanadziwike kuti atawine ndani, chimenecho muchidziwe, October 4 chisankho chinali mu. I think it was in the next month ngati sindikulakwitsa koma zisankho zinali zisanachitike nthawi imene imalembedwa article imeneyi imene imatuluka article imeneyi inalembedwa ndi mzimayi wina wake timati hmm, dzina likundithawa ya komano ndi- mu- mukhoza kukafufuza za article imeneyi ngati mungofuna kudziwa zambiri nde akuti chakacho ndi 2023 So mmene akulembera apapa mumva muona kunena kuti akulemba ngati kuti no aah ali mu chaka cha 2023 koma apapa ali mu cha akulemba mu 2020 koma akulemba ngati kuti no iyeyo munthuyo ali mu chaka cha 2023 ndiye akuti chakacho ndi 2023. Mliri wa COVID-19 watha. So akuti mu 2023 ukhala kuti mliri wa COVID-19 watha. Zimene akunenatu apa. Ndipo akuti ndipo economy ya dziko ikubwerera mwakale. Muona kuti akuti economy ikupangidwa restore, ikubwerera mwakalekale. Nde akufunsa kuti kodi tinafika bwanji pamenepa? Article ikufunsa kuti tidafika bwanji pamenepa? Nde akuti akuyamba kufotokoza kuti tinafikapo bwanji akuti akumuona pa munsipa kuti dziko la America linayamba kusintha kachitidwe kake pa November 3 2020 mumvetu nkhaniyotu akuti dziko la America linayamba kusintha kachitidwe kake pa November 3 2020 Nkhani iyi tiilumikiza ndi nkhani ya Mateyu 24 tinawerenga ija. Yesu ananena kuti one of the signs oti you know dziko latsala pang'ono kutha ndi climate change. Ndiye tiilumikiza ndi article iyiyi ndiye tikuonetsani you know ma articles ena ndi ena ndi ma video chifukwa tagona tulo tili mtulo. Panopa already climate change crisis yafika And tikuonetsani kuti climate change crisis ngati yafika chonchi zikutanthauza chani ku moyo wathu wa uzimu. Tikhalire limodzi. Nde akuti dziko la America linayamba kusintha kachitidwe kake pa November 3, 2020 pamene Joe Biden anagonjetsa Donald Trump mu zisankho. Muona kunena kuti article iyiyi idalosela zisankho za ku America and indeed zinachitikadi ndendende mene inaloserera kuti Joe Biden anagonjetsa Donald Trump mu zisankho. Nde akuti pa February 11, ndakuuzanitu article-yi inapangidwatu publish October 20, 20, October sorry, chaka cha 2020.

Ati ati bungwe la FDA linafotokoza linavomereza katemera wa COVID-19 kuti ayambe kupangidwa mu dziko la America. Ndangodumpha mawu ena ndi ena mukhoza kukawerenga mchizungu mulinso zina ndi zina zoonjezera. Ndiye tipite ku page yakumapetoyo akuti mu nthawi ya apo ndangolakwitsa pepani si nthawi ya Bwinja ndi nthawi ya Chilimwe pamenepo muwachite cancel si ntha, ntha ya Chilimwe nthawi ya Chilimwe Apopo tinangolakwitsa pang'ono. Koma kuti mu nthawi ya chilimwe kapena kuti nthawi ya sama, nthawi ya sama, nthawi yotentha, nthawi yodzuwa, mu nthawi yo, yo, yo, ya sama. So akuti mu nthawi ya sama kapena kuti nthawi ya chilimwe ya chaka cha 2022. Kumbukirani kuti article iyiyi inalembedwa mu 2020. Ndikuneneratu mobwerezabwereza. kuti inalembedwa mu 2020 ndifuna kuti mu muonetsetse akuti mu nthawi ya summer kapena nthawi yoti ya dzuwa nthawi yotentha ya chaka cha 2022 msautso wina waukulu unasanduka ngati mathedwe a dziko Akuti una abale ndi alongo I'm not sure kuti koma are you, are, are you following are you following the article so far? Akuti unas mt- kun- nsautso wina waukulu nde ngati akuti uwu ndi nsautso wina waukulu nsautso wina Kutanthauza kuti pambuyo kuna, kunaicha, kunai nsautso wina. And what nsautso is he referring to? Akutanthauza nsautso wa COVID-19. Nde mu 2020 kunayamba nsautso wa COVID-19 nde apa akuti kukubweranso nsautso wina waukulu. Ndimafuna ndikutsimikizireni kuti nsautso wina waukuluwo wayamba kale. Koma you and me tili fast asleep. tikugona tulo and mu let me not get ahead of myself okay akuti mu nthawi ya bwinja ya chaka cha 2022 sorry mu nthawi ya chilimwe pepani mu nthawi ya chilimwe ya kapena nthawi ya sama ya chaka cha 2022 nsautso wina waukulu unasanduka ngati mathedwe a dziko Muzimvatu nkhani imene akuyilembera akuti unasanduka ngati mathedwe a dziko it was akuti in other words mwa 2022 tiyembekeze chinthu china nsautso wina wa apocalyptic ngati kuti dziko likutha ndi zimenetu article ikunena ndi ndi nsautso wanji akuti kusokonekera kwa nyengo kapena kuti climate breakdown So nsautso wina waukulu umene akunena utayambe mu summer ya chaka cha 2022 ndi climate break down, kusokonekera kwa nyengo. Akuti kusokonekera kwa nyengo mumve kunafika ku maiko otukuka. Muziimvatu nkhaniyo, kunafika ku maiko otukuka. Chilala chovuta kwambiri chinaononga pafupifupi 16% ya mbewu zonse za padziko lapansi. So akuti mu summer mmenemumu, mu nthawi ya dzuwa, mu nthawi ya chilimwe imeneyiyi, kubwera chilala chovuta kwambiri. Chilala chimabwera pamene mwinanso dzuwa latentha kwambiri. Tiyeni tikhale limodzi tiziona zimenezizi kodi kuti zayamba? Kodi was she right mzimayi uyuyu? Her predictions? Akuti Kusokonekera kwa nyengo kunafika ku maiko otukuka, chilala chovuta chinaononga, muonenso nkhani ya ku maiko otukuka, maiko otukuka ndi achina usa, UK, ku Europe ku France, those, China, maiko otukuka kunafika climate breakdown kapena kuti kusintha kwa nyengo, kusokonekera kwa nyengo, ndi akuti chilala chovuta chinaononga pafupifupi 16% ya mbewu zonse za padziko lapansi, anthu. anazindikirano kufunika kwa maboma anthu ndioti akudzuka aona kuti oh, oh kwabwera climate change yesu anatiuza kale kuti one of the signs ndi climate change muzaona matenda matenda abale ndi alongo atipeza kale mnthawi yathu ino matenda amene anakhudza dziko lonse covid-19 Nde akuti mudzaonanso climate change, mudzaonanso dziko likuukira dziko linzake, abale tinaona Russia ikuukira Ukraine, pamene tikukamba pano anthu akuyesana kupimana mphamvu a China ndi Taiwan, abale ndi alongo this is not a coincidence, tatiyeni tiziwerenga bible, it's not a coincidence kuti Russia and China Mayiko oti they are the two biggest atheistic nations pa dziko lapansi, zimene sizikhulupirira Mulungu, zonse zayambana ndi dziko lina lake and zonsezo zikupanga probe a response from usa. It's not a coincidence and usa ndi right hand person wa papacy. Its not a coincidence koma ndangopanga digress abale ndi alongo sizimene tikukambirana so yesu anakamba za climate change so akuti climate breakdown yafika ku maiko otukuka idzafika artikoyo ikupanga predict kuti mu 2022 chilala chovuta kwambiri chizabwera ku maiko otukuka Anthu anazindikirano kufunika kuti maboma agwire ntchito pamodzi polimbana ndi kusintha kwa nyengo ndipo achite support green economy he I I don't know kuti I I don't know whether you're following I really don't know are you following abale ndi alongo akuti anthu anazindikirano kufunika kuti maboma akhazikitse mwanjira ina green economy. Now, kuti mumvetsetse green economy, ineyo kuti ndimvetse bwinobwino green economy, ndinayamba kumvetsetsa vaccine economy imene idakhazikitsidwa imene ada, ku Australia adanena kuti no we are going to enter into a vaccine economy. Vaccine economy it was very simple kuti upange operate iweyo mu economy imeneyo is a system yoti iweyo kuti upange operate umene ukhale kuti unalandira vaccine kamene unalandira zijazi mwandimva pamenepo eti that's what a vaccine economy is and inali kuti no kuti kuti upange operate umene ukhale kuti unalandira nde akupatsa chiphaso chopangira operate so amakupatsa khadi eti amakupatsa khadi yoti uzipangira operate mwa njira ina sungathe sunakatha kugula kapena kugulitsa kapena kupanga kena kalikonse kupanga transact business ina iliyonse unless unalandira nawo zijazi that was called a vaccine economy so zinandipatsa chithunzithunzi kuti ndimvetsetse kuti okay so green economy ndi economy imeneyo kuti no kuti iweyo upange nawo operate mu economy imeneyoyo ukuyenera ukhale wosamalira nawo chilengedwe uone ukhale in the group yoti no ukusamalira green is about chilengedwe environment So its an economy yoti no we are maboma plus the individual apange care for the environment thats the green economy and you and I ngati mulidi students of prophecy we know kale kuti no how can we samalira chilengedwe nkhani yake Nkhani yake suyo ndi yosavuta abale ndi alongo. Nkhani yake ndi ya kusunga Sande, kusunga Sande, keep Sande, keep Sande. Nde akuti anthu adadzuka to the need yoti pakhale green economy, kayendetsedwe ka dziko kosamalira chilengedwe. This is what this article predicted kuti mu chaka cha 2022 mu nthawi ya chilimwe, nthawi ya dzuwa, nthawi yotentha, nthawi ya summer. Apo nanena kale kuti tangolakwitsa ah, mawu amene mukhoza kuwakhwatcha. kubwera green I mean sorry kubwera kusokonekera kwa nyengo kapena kuti climate breakdown finally landed it finally landed ku mayiko otani ku mayiko otukuka nzimenetu article iyi yatiuza kuti no climate breakdown wapanga land ku mayiko otukuka tipite patsogolo abale ndi alongo Aaa tione kuti kodi no zim zimene analemba mzimayi ameneyu ndi zo ndi zenizeni? Ndi zoona? I want to show you aaa I hope video imene ndaipanga include apa ha am I just hope ndaipanga in include aaa alright. it may not be kuti ndaipangadi include i think ili ku folder ina uh, okay give me a few minutes eh? be patient with me ndingoiona kuti no uh, ili patipo okay I'll

News imene ndikufuna ma video amene ndikufuna ndipangeni play apapa ndikufuna muone kuti mzimayi uja wapanga anapanga predict kuti mu chaka cha 2022 mu nthawi ya ya ya summer mu nthawi yotentha mu nthawi ya chilimwe kunapanga climate break down ndizimene ana anapanga predict mzimayi kuti kunabwera kusokonekera kwa nyengo climate breakdown ndekuti nyengo yangosokonekera nde what am going to do now panopo tikuonetsani a series of videos tikuonetsani ma video oonetsa kuti no her predictions were on spot kumbukirani kuti zonse zomwe anapanga predict kumbuyo zinachitika anapanga predict kuti katemera wa covid 19 anapanga adzavomerezedwa izo nzoona zinachitika anapanga predict kuti biden adzagonjetsa trump zinachitika nde pano apanga predict mchaka cha 2022 kukubwera climate breakdown anati mu summer and in fact ndimayenera kuika I don't know whether I included it ndimayenera kukuikirani I think sindinazipange include ndinaiwala kupanga screenshot what I can do is let me just show you chifukwa I think ndinapanga search si kalekale kwambiri uh, yes when is summer muona pa screen panopo uh, akati summer summer ndi liti article ija yanena kuti mu nthawi ya summer ndiye this is google just uh, mukuona ndangopanga google ndekuti ndinaipanga ask kuti what months are summer in ndeno akuti the meteorological convention is to define summer as comprising the months of mumve the months of june July and August in the Northern Hemisphere, Ku North ku maiko anzathu aku aku aku Northern Europe uku, ku achina Europe, achina America uku, Summer imagwa mmwezi wa June uwu wangothawu. Uno ndi July. Akuti imagwa mu mwezi wa June, sorry, Uh, imagwa mmwezi wa June, July ndi August. Ndekuti panopo ku maiko anzathu otukukawa, Summer yayamba kale. Then akuti imabwera mmiyezi ya December, January, February ku Southern Hemisphere. So kwathu kunoko we are yet to experience summer yabwinobwino. Koma panopa aah anzathu summer yayamba kale. So article ija inapanga predict kuti mu mwezi wa mmiy mu summer tiyembekezere climate breakdown kumaiko otani? ku maiko otukuka. So in other words article ija imanena kuti mu June, July ndi August tiyembekezere kuti kuchitika climate breakdown. So ndimafuna ndikukuonetsani no news, ma news article osiyana siyana amene no akuonetsa kuti nthawi imeneyi yatani, nthawi imeneyoyo kuti article ija imanenadi zotani, imanenadi zoona. So I wanted to show you clip ina

This started mwezi wa June abale ndi alongo zayamba ndendende on spot pamene no article ija inapanga predict kuti mu summer in the months of June climate breakdown ifika ku America ndi imeneyi. The view from the other side of the river tonight, the foundation you can see gone there. That house slips into the water and is just swept away. Bridges and roads gone across the area. Many families staying in the park. They were forced to shelter and Pay attention chifukwa tu you have to pay attention to the video chifukwa choti we will read now ma quotation kuti muoneno implication ya izizi pa moyo wathu a Seventh Day Adventist implication yake. place. The images of the treacherous Whoa. route through a rainy Yellowstone National Park, rocks falling on a car. That heat also fueling severe storms pummeling Chicago. And heat yonse kupangisa so severe storms. Nakuza nikali kuti earthquakes imatanthauza tempest kapena kuti ma storm.

Muzimvatu zimenezo It's the highest it has been in about a hundred years. Oh yeah. Alright. Tatiyeni tipange play another clip kuti ndikuonetseni kuti no ah, zinthu zimenezizi

Zonse zikungochitika combined disasters mwanjira ina climate disasters and Bill Gates analankhula kale kunena kuti climate change will be worse than covid 19 so we have shifted from covid 19 which was disease now we are entering into disaster amene munamverako ma presentation athu uh, remember tinkaonetsa kunena kuti no these are the two pillars zimene no zitapange

the highest ever recorded. Major Alright, Yellowstone tisinthe National Park patsogolo pang'ono. torrential rain. tisunthe patsogolo pang'ono abale ndi alongo climate change yafika Torrential rain and catastrophic floods are wreaking havoc. Let's start with Bangladesh, where 69 people lost their lives. Relief operations muona kuti si ku america kokha tinakuonetsani za news za ku america apa tikuonetsani news ino za kwinanso

ma floods muone kuti ma floods akuchitika ku asia pepani tikungowonetsa pang'ono pang'ono ma video ngati mungafune mukhoza kunena tikhoza uh, kupanga share koma abale ndi alongo ambuye atichitire chifundo ambuye atithandize panopa zinthu sizili bwino i think imene umafuna ija Meanwhile, the United States of imeneyo America is facing the ndinasaina imeneyo consequences of climate change. The country is. akuti meanwhile america is facing the consequences of climate change this is the video i was looking for kumayambiliro mm now battling mm raging floods, devastating fires, powerful thunderstorms, and a dangerous heatwave. muone kuti ma disaster awo si imodzi yokha they are combined disasters heatwave ma flood ma thunderstorm killer weather

Mukuimvatu nkhaniyo bwino bwino, akuti zinthuzi a ku ku ku America ko they are moving to the peak summer months exactly zimene article ija idanena kuti in the in the months of summer mu nthawi ya summer kubwera climate change mu chaka cha 2022.

Ndifuna kuti ndikuchite kuthawirani, kuitayirani nthawi yambiri. Tipite patsogolo, tiwonetsenso zina ndi zina zomaliza, kenako tikhoza kutseka. Muone kuti si ku America kokha, ma heatwave avutanso maiko Well, ambiri ambiri. heatwave continuing in the heartland. A big chunk of the U.S. still dealing with the sweltering temperatures today, the heat impacting millions of Americans, and of course we know it can be. Now, muona onena kuti after Covid shift. Kuti uyu ndi mtolankhani wina paja anaulula kale ana anamjambula anamjambula mwa secret anamujambula mwa chinsisi akuulula kunena kuti no aah the next agenda ndi climate change tizingoonetsa so many videos about climate change ati ati atiuza kuti tizingo tizingoonetsa ma videos a climate change climate change that's the next agenda so tizingoona nkhani ya climate panopa mutati muyatse news

Chifukwa ati chifukwa cha heat waves zimene ya, yavuta chifukwa cha kutentha, akuti ng'ombe anazipeza ma thousand ndi ma thousand zitangofa. Of course ine ndikaziona I don't trust kuti this is doesn't look like it's just a heat wave, it seems like panali foul play ina yake but I am not too sure koma this is what uh happened. chifukwa cha heat ng'ombe zafa zambirimbiri and you can know tha what the result of that will be ngati chakudya chikufa choncho ndiye kuti no ku, nkhani yake ndi njala yokhayokha now you, um, zimene zili ma disaster oyambirirawa abale ndi alongo nkofunika kumvetsa kunena kuti akuchita opangidwa manufacture ndi mwini wake satana these are manufactured now satana ndi ochenjera kwambiri he knows kuti response ya mulungu akapanga pass ya sunday law response ya mulungu ndi ma 7 final plagues Nde satana ndi wo ndipo ndi wochenjera wanzeru kwambiri akuti uh what he is doing satana akuyamba ndi ma disaster omwewo amene Mulungu adzawabweretse so and he is calling those disasters climate change akufuna kuti no Mulungu akamadzagwetsa miliri 7 satana adzangonena kuti mwaiona climate change ija yangotani yangopitirira Therefore let's enforce Sunday even more not knowing kuti Sunday imene akupanga enforce even more and more yo ingopangitsa kuti miliriyo izingobwerabe more and more. Mwanjira ina so akukamba ndi heatwave umeneyo ndi mliri wa number I think wa number 4 ngati sindikulakwitsa dzuwa lizatentha anthu ndi moto ndi mliri koma akuuyamba kaye ndi satana kenako Mulungu a, a, a, a, apanganso pour down a mliri woti dzuwa litentha koma satana atayamba kale mbuyomu satana az, azingopanga claim kuti mwaona chifukwa choti sitisunga sunday chifukwa choti sitisunga sunday satana is going to blind the people awanamiza anthu zimenezizi ndizomvetsa chisoni kwambiri koma tiyeni ndingopitiliza clip yo muyione bwino lomwe

An oppressive heat wave suffocating much of the Midwest and South. Neighbors just around the corner have no water. Out is suffocating much of the Midwest and South. Abale ndi alongo, hey, the article inapanga kale predict kuti no kubwera climate breakdown ku mayiko otukuka and indeed climate breakdown yafika ku United States.

I'm from Cyprus, and now in Cyprus it's raining, and I'm in London and I'm boiling here. So something must change. We need to take precautions about the climate change. Mavakanyo, we need to take precautions about climate change. So people are anthu unahamba kuzindikira pang'ono ndi pang'ono kuti this is climate change and that's what the devil wants people to know kuti iyi ndi climate change climate change cholinga apange offer the solution so amapanga create a crisis then they will offer the solution and abale ndi alongo chifukwa cha nthawi mwina sinditha kuchita kupanga play ma video onse mwina tsiku lina ake tizakumalizirani ma video ena ndi enawo maybe kapena tingoonako ma floods awa And we are wrapping the show akudziko lina tonight then with the awu- story tione on maquotation the na global tiwunikire ndi flood maquotation kenako fury. titseke Australia, China, Bangladesh, Northeast India, they have all been hit by a deluge

Abale ndi alongo, mukhoza kuona nokha zimene zikuchitika, pepani sinditha kuchita kupanga play ma video onse koma ndafuna ndingokutsimikizirani kuti you know climate break down yafika ku maiko otukuka monga article ija idanenera kuti kudzakhala climate break down mu chaka cha 2022 the next step now is kutino anthu azindikire kunena kutino we need a green economy, economy yosamalira chilengedwe and we know from Laudato Si part of that solution yosamalira chilengedwe is to keep Sunday as a day of rest and this is 2022 you should follow the calendar bwino bwino ana a Isakala ndi anthu ameneno anali ozindikira za nyengo. Follow the calendar 2022 next year 2023 and climate breakdown akuyamba mu 2022 next year 2023 kenako the other year 2024 I don't think it's a coincidence right on the dot pameneno uh, m'bado wa folo uh, ulamuliro wawo ukuthera kuti tilowe mu ulamuliro wa m'bado wa number 5 Umene Moses Mason anatitsimikizira kuti Mulungu sangalole kuti m'bado wa 5 ubwere. Ndi zoonadi chifukwa chotino Mulungu amanena kuti am long suffering koma until the fourth generation. Ndine woleza mtima koma malire a kuleza mtima wanga ndi pa m'bado wa number 4. Abale ndi alongo inu ndi ine? tikugona tulo ndipo Ambuye atichite chifundo, atithandize kuti tidzuke ku tulo. Tiwerenge ma quotation omaliza kenako titseke, titseke kuti tipume, aah kutino hmm tingowerenga a few more quotations kenakono aah titsekera pomwepo. Great Controversy, chapter 36, Ellen White akuti, While appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies, he will bring disease and disaster. Disease anayamba kale, ndi imeneyi inayamba 2020, akuti kubweranso new diseases, mavideo awawa Tiku, mwa chisomo cha Mulungu we are planning kuti tipange a, a, angapo, ambiri mbiri, tikuonetseni disease kuti kukubwera a new, another pestilence and akuti we need to prepare for that other pestilence. Nde akuti he'll bring disease and disaster until populous cities are brought to ruin and chani and desolation. Ndi zimene zayamba kale, muona ma floods akuononga.

Earthquakes aah sindinakuonetseni video ya earthquake muzandikumbutse ndizakuonetseni in another video in another presentation in every place and in a thousand forms satan is exercising his power nde akuti muone zimene atachite what else he does akuti he sweeps away the ripening harvest so satana akuononga kumbukirani article ija inanena kuti kubwera chilala Chovuta chimene chitapange wipe out 16% ya mbewu za padziko lapansi. So this is the plan ya satana Mulungu anatiululira kale mu Great Controversy kuti he sweeps away the ripening harvest and famine and distress follow. Satana akuononga zokolola, akuononga mmaiko osiyana siyana chimene akufuna iyeyo ndi njala. Anthu tikapanga accept nj, nj, njala ikafika we will accept ma solution onse amene akubwera Tsiku lina mwina tidzakambirana za universal basic income imene ikubwera. Aliyense adzampatsa ndalama zaulere. Koma kodi zidzakhaladi zaulere? Tiyeni tizionera limodzi. Ndiye akuti, He sweeps away the ripening harvest, and famine and distress follow. He imparts to the air a deadly taint. Ndiye akuti, These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Ndi izi panopo zayamba 2020, this is 2022. Quotation iyi This is what is happening now 2022 these visitations are becoming more frequent and disastrous muone akuti destruction will be upon both man and beast kumbukirani ng'ombe taziona zija kuti anthu akuvulala anthu azifafa cha killer weather imene ikuchitika ma floods ndikuonetsani i think in the next ngati sindiiwalatu uh, anthu a, amene afa ndi earthquake destruction will be abo- upon both man and beast zinyamanso nazo zizizafa simunayione heatwave ija yapha ng'ombe zija ndiyeno muone what is going to happen next ndikufuna muone implication yake sikungoona ma disaster kungoona ma flood nkusangalatsidwa ayi what is the implication muone next akuti and then the great deceiver will persuade men

Ayi alumikizano nkhani ya sabata la sunday kuti no anthu akumulakwira mulungu aah akupanga violate sunday sabbath nde mumve akuti that this sin has brought calamities he mukumvatu nkhaniyo eti kuti no chifukwa choti sitikusunga sunday ndi chimene chikubweretsa ma disaster onsewa ma flood, ma heat wave, ziphaliwali, mvula ya nkuntho, mphepo ya nkuntho. akuti ndi chifukwa choti we are violating Sunday Sabbath ndiye akuti which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. So nkhani yonseyi muona ano panopo Covid itabwera muone ko, actually ziyenda ziyenda Covid ija inalidi blueprint imene ija. Covid itabwera muona kunena kuti no solution inali zijazi. Ndikanena zijazi I think you know what I mean. The solution inali zijazi. Ndiyeno ita, itayamba kuvuta Covid yopanga spread anthu ayamba kufa, ndi pamene amati iyayi, poyamba it was voluntary, mukuona, pamene kuti amene akufuna akhoza kumakalandira nawo zijazi. Kenako six months later mu, titalowa mu 2021 muja, ah, pamene anadzangoyamba pang'onopang'ono kuti iyayi isakhalenso choice, fwa mu, anthu akutiika pa chiopsezo. Bwanji ikhale mandatory? Bwanji ikhale mandatory? Hey, bwanji ikhale yokakamiza? Hey, bwanji ikhale mandatory? I mean inali blueprint imene itayendere. So Sunday law ikafika iziyamba ngati kuti no ayi tiye tiziyambe kupembedza eh tiye tiyambe kumapembedza la Sunday kumpempha Mulungu kuti atitani atiwombole ku mavuto awawa ma disaster awawa kenako akuti no it will be aah azanena kuti no zinthu izizi sizisiya until Sunday observance is strictly enforced mwanjira ina mandatory asanduke no mandatory asanduke no wokakamiza ndipo chimodzimodzi mmene no opanda zijazi anthu mmaiko ena ngati ku Israel sumatha kulowa mu shop pokhapokha ukati unalandira kawiri zijazi ku Australia kudayamba vaccine aah economy ku Canada maiko ena ndi ena sungathe amakaniza kuyenda chanichani chifukwa choti ulibe zijazi same thing panopo ni izakhalano mmene ijayo zijazi zizakhalano kuti no ndi Sunday ndi Sunday kuti amene sakusunga Sunday mu shop asathe kulowa asathe kutere mu ma restriction ambirimbiri Ndithu, akuti and that those who present the claims of the fourth commandment thus destroying reverence for Sunday are troublers of the people, preventing their restoration to divine favour and temporal prosperity. Abae ndi alongo, yafika nthawi imeneyoyo. We are here abae ndi alongo. Koma you and I, kodi tikutani? Kodi tikutani? Kodi tiku. tikukonzekera nthawi imeneyi? Tikukonzekera? What are we doing? Are we getting ready spiritually? Are we praying tsiku ndi tsiku? Are we reading Mau a Mulungu tsiku ndi tsiku? Tikulandira Mzimu Woyera tsiku ndi tsiku? Ambuye atichitire chifundo. Akuti the calamities, zija ma video timaona aja, by land and sea, the unsettled state of society the alarms of war nkhani ina mwina tikazapeza mwayi tizaone nkhani ya nkhondo are portentous akuti they forecast zikulosela they forecast kapena zikuonetsera approaching events of the greatest magnitude Tikamaona ma video amene ajawo tione kuti no zikupanga forecast kuti no kukubwera ma event of the greatest magnitude, of the greatest magnitude. They forecast events of the greatest magnitude uh, the agencies of evil are combining their forces, they are strengthening uh, for the last great crisis apa abale ndi alongo I'm telling you last great crisis apang'ono great changes are soon to take place in our world and the final events will be rapid ones abale ndi alongo nthawi yatithera ambuye atichitire chifundo kuti no tiyende m'mawu ake kuti no titsatire malemba ake tisiye zoipa ndipo ti ti we should be serious mwanjira ina ku cut cut long story short tikuyenera kukhala serious ndi moyo wathu wa uzimu akuti the we are on the verge of the time of trouble and perplexities that are scarcely dreamed of are before us akuti mavuto amene sitiwalotako ali patsogolo pathu pompa ali patsogolo pathu pompa. We are standing on the threshold of the crisis of the ages ndi panopo abale 2022 I'm telling you ndi the application of these quotations especially in this year akuti we are standing on the threshold of the crisis of the ages tili pa mphebedele penipeni in quick succession motsatizana mofulumiza the judgments of God will follow one another zizingobwera they will follow another quick succession nde muone ma judgements wa fire tinaona ma bush fire ma video ajanso sinamalize ndikanakuonetsani video ina ikuonetsa moto zikungoyaka flood mumaona madzi kusefukira ma earthquake sinaionetsenso video ya earthquake yachitika posachedwa pompa with war and bloodshed kuzakhala kukhala nkhondo maiko akupimana mphamvu am telling you mu tiyeni tikhale limodzi mu series imeneyiyi tiyeni tidzionera limodzi ma signs of the times tikuonetsani kuti nkhondo yafika yatsala pang'ono maiko angotsala pang'ono kuti no amenyane a amenyane zenizeni ambuye atichitire chifundo kwa lerolo tilekeze pomwepa Ambuye akudaliseni ine kwanga ndikungoyitanila kwa anthu kuti please chonde let's be serious ndi moyo wa uzimu let's practice zilungamo zimene Mulungu watiphunzitsa country living, health reform, dress reform all these things we need to practice them uh, kuti no tikhale in line ndi the truth chifukwa disobedient people mulungu sasangalala nazo zimenezizi we God wants afuna akutipanga test kuti are we obedient ku chilungamo chake kapena we are disobedient ambuye atichitire chifundo ambuye um, atithandize kuti no tikhale uh, serious ndi moyo wathu uh, moyo wathu wauzimu titseke maso pamene no tikutseka presentation imeneyi. Ambuye atithandize tipemphere. Atate wakumwamba, zikomo kwambiri chifukwa choti mwatiwonetsa zina ndi zina zimene zikuchitika. Tafika kwenikweni ku malekezero a dziko lapansi. We are standing pa threshold penipeni pa ma event akumapeto enieni and Sunday wafika ali mkhonde mwenimweni koma anthu ambiri tili mtulo sitikuzindikira zimenezi mutithandize kukhala ready mutithandize kudzuka kutulo mutithandize kuti tionetsetse kuti no we are um, we are ready for this crisis kusapangidwe shake out mutithandize kusiya zinthu zoyipa Mu- mwina aliyense amene akundimvera madzulo ano akathe ku, akathe ku, kumene akundimverako, mumpatse Mzimu Woyera, ndipo.